ŋanameja filɛbagaw an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma dante foli min na mali kɔnɔ mali kɔkan farafinna farajɛla ŋanaw ka kɛnɛ min bɛ n'a bɛ sigi ŋanameja ale sanfɛ bi an ka wulikajɔ kɔnɔna na an wulila ka se jɔ ma o de ye bakɔrɔba samake jinɛtigi bakɔrɔba samake an bɛ ale ka bulonda la bi an nana an n'a bɛna baro dɔɔni kan ka baro kɛ jinɛko kan

n'o ye web tv ye a bɛ yan ka se u ka kameramani yaya ma an b'a fo an yɛrɛ ka belebele fana madani ture a bɛ kɛnɛ ka yan ka taa se abdul karim eh, tarawele ma belebele an b'a fana fo bakɔrɔba yɛrɛ a bɛ an bolo kɔrɔ yan bamananw ka kuma don ko yanni kuma ka caya kisɛ ka yaala kɔnɔni a ka pan tigi yɛrɛ bolo o de ɲɔgɔn tɛ an bɛna kɔrɔfɔ tɛnku bakɔrɔba la bakɔrɔba samake ka bɔ min ka bɔ jɔn ani jɔn na karamɔgɔ bakɔrɔba i ni ko i dansɔgɔ anba i dansɔgɔ i ni ko anba donc ne bakɔrɔba n b'an filɛbaga bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn fo yan fo bɛɛ sigiyɔrɔ la ɔ ne ye bakɔrɔba samake bakɔrɔba samake min bɛ yen n'a bɔra nuhu samake la ka bɔ hawa mayiga la donc ne bakɔrɔba ɔ n tɔgɔ ye bakɔrɔba n jamu ye samake donc n ye jitumuka ye alhamdulilayi
karamɔgɔ bakɔrɔba an ye faamuya sɔrɔ la ka da kan i bɔra k'a yira k'a fɔ i ye jitumuka de ye ani i bɔra maa mun na i bɔra k'i da don bɛɛ lajɛlen na k'o fɔ i ni maa min bɛna baro kɛ bi ŋanameja ka taa se jigiyabulon u ka paji sanfɛ o de ye baba kulubali sakiri ye dɔw k'a ma ko madan ture a ka baraminɛ kalanden ye a fana y' anw kalan mun na an bɛn'o dɔ ta ka di jama ma e yɛrɛ bakɔrɔba fana sigilen bɛ mun kunna an bɛ se ka fila fila fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o kan bi bakɔrɔba bakɔrɔba samake an y'a mɛn k'a fɔ i ye jinɛtigi bakɔrɔba ne ko jinɛko in nana e bakɔrɔba yɛrɛ ma cogoya jumɛn na bakɔrɔba alhamdulilayi yarabil alamina ɛɛ eh, sakire n'i ye n ɲininka o la o mm. kuma diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ mm-hmm. parce que diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ni a sababu don ɛɛ eh, ne bakɔrɔba ka jinɛko mm-hmm. a tɛ komi ne wulila ka taa mɔgɔ bara ka taa n bolo don jinɛko la dɛ mm. ayi ne ma taa jinɛko kalan kɛ mɔgɔ bolo adamaden ni ala y'i dan fɛn min kama dugukolo kɔ kan mhm. i bɛ kɛ o de ye ne bakɔrɔba ala ye ne dan jinɛko in kama parce que kabi ne si san tan ni naani mm. jinɛw ye ne bakɔrɔba ta ka tunun ni n ye mhm. o tununni in kɔnɔ mm. ko caman b'o kɔnɔ min tɛ se ka fɔ baro la nin kɛnɛ in kan ɔ donc o ko falen mm. o de nana kɛ ɲɛko ye o ko falen tilala ka na kɛ dɔnni de ye Hmm. donc ne bakɔrɔba ma jinɛko kalan mɔgɔ bolo hmm. wa bakɔrɔba min bɛ ka kuma i fɛ hmm. kunnafɛntɔ tɛ dɛ i y'a mɛn parce que kunnafɛntɔw bɛ yen jinɛtigiw bɛ yen bon bakɔrɔba ye jinɛtigi de ye kunnafɛntɔ tɛ dɛ awɔ. i dansɔgɔ bakɔrɔba o diyara n ye a bɛnna an ma i bɔra k'i da don jinɛko in sɔrɔ cogo la sisan an ye faamuya sɔrɔ o yɔrɔ kan kosɛbɛ nka bakɔrɔba an y'a ye k'a fɔ i ye jinɛtigi ye nka ala tilara ka nɔɔrɔ dogo ka bɔ e ɲɛ kan

parce que bakɔrɔba yɛrɛ filɛ mhm. a tɛ hami foyi la mm. ala tɛ min nɔgɔya ye jinɛw tɛ min nɔgɔya ye a tɛ hami foyi la mhm. ni jinɛw t'a dɛmɛ ko min na donc ɲɛko in yɛrɛ mhm. a sababu bɔra mm. jinɛko de la ɔ mais an bɛ don min na i ko bi mm. ni mɔgɔ yɛrɛ ma ɲɛko fɔ bakɔrɔba ye ah. bakɔrɔba t'a dɔn parce que a degun foyi tɛ nka alihamudulila an bɛ don min na i ko bi i y'a mɛn n'o tɛ ɲɛko in a sababu bɔra jinɛko de la donc o ɲɛko kelen mhm. o jinɛko kelen o de nana wolo dɔɔni na alhamdulilayi rabil alamin na mhm. karamɔgɔ bakɔrɔba o yɔrɔ diyara n ye a bɛnna n ma hali bi an bɛ munumunu ka na i fan fɛ i ye kɔrɔfɔ dɔ f'i ka kuma la i y'a yira k'a fɔ e tɛ minɛntigi ye nka ala kɔni y'i kɛ jinɛtigi ye n bɛ fɛ k'i da don o la danfara fila min bɛ o yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka dɔ fɔ anw ɲɛna ka d'a kan an minnu t'a dɔn an b'aw bɛɛ gosi bere kelen na ni anw ye minɛntigiw ye an b'a fɔ u ni aw bɛɛ lajɛlen ye kelen mais danfara jumɛn de bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulilayi rabil alamina sakere i ka ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ parce que maaninfin i bɛ min kɔnɔ i bɛ min dɔn i bɛ se ka walawalali di o kan i b'a sɔrɔ jinɛtigi dɔ bɛ yen tɔnw de bɛ olu bolo walima u sigilen don mhm. donw b'u bolo mhm. nin ye ne ka ɲɛnajɛ don ye jinɛ bɛ jigin jinɛ bɛ yɛlɛn bon ne ka jinɛ in mhm. a tɛ jigin a tɛ yɛlɛn waati min ni n mago b'a la n b'a fɛ a ka min dilan n ye n b'o ɲɛfɔ a ye n b'a fɛ a ka min tiɲɛ n ye n b'o ɲɛfɔ a ye mais k'a fɔ ko bakɔrɔba ye jinɛtigi min ye ko tɔn de bɛ n bolo wali ko n bɛ jinɛ kulonkɛ de kɛ bakɔrɔba tɛ jinɛ kulonkɛ kɛ minnu fana b'a kɛ n m'olu lagosi dɛ i y'a mɛn parce que mɔgɔninfin hmm. i bɛ se min na n'i bɛ min dɔn i bɛ tɛmɛ n'o sira ye bon bakɔrɔba tɛ jinɛ kulonkɛ kɛ hmm, hmm. bakɔrɔba kɔni bɛ mɔgɔw dɛmɛ n'i nana ni hami o hami ye bakɔrɔba ma n'a bɛ se k'a dilan n'a ka jinɛw bɛ se k'a dilan a b'a f'i ye n bɛ se ka nin ko in dilan mais tɔn de tɛ bakɔrɔba bolo bakɔrɔba de tɛ jinɛ kulonkɛ kɛ jinɛ tɛ jigin bakɔrɔba fɛ yen wa jinɛ tɛ yɛlɛn bakɔrɔba fɛ yen o de kama n k'i ma n ko ne ka jinɛko hmm. danfara bɛ a ni mɔgɔ tɔw ka jinɛko ni ɲɔgɔn cɛ hmm. ne ye min jate minɛ voilà
bakɔrɔba samake o yɔrɔ diyara n ye a bɛnna n ma ka d'a kan i bɔra ka walawalali kɛ o yɔrɔ kan n ye faamuya sɔrɔ o la bakɔrɔba e bakɔrɔba samake e filɛ nin ye bi ni maa min wulila ka se i ma ka na ko n bɛ fɛ ka na n kunko dɔ lajɛ bakɔrɔba an bɛ fɛ k'a dɔn yala i bɛ filɛli kɛ maaw ye wa e tɛ filɛli kɛ mɔgɔw ye alhamdulilayi eh, sakere o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ mhm. bakɔrɔba bɛ filɛli kɛ mɔgɔw ye mhm. bakɔrɔba yɛrɛ n'a bɛ diɲɛ baara o baara kɛ n b'a lajɛ fɔlɔ de mhm. parce que mun na eh, ni i ma ko o ko lajɛ n'i bɛ se k'a dilan i t'o dɔn ni e yɛrɛ tɛ se k'a dilan i t'o dɔn f'i ka lajɛli de kɛ fɔlɔ dɔnni yɛrɛ soubassement fɔlɔfɔlɔ o ye lajɛli de ye i y'a faamu e m'a ye an bɛ don min na i ko bi mhm. dɔnni ko lagosilen don an bɛ don min na i ko bi mm. c'est à dire dɔnni ko yɛrɛ kɛra fɛn sugu dɔ ye ne bakɔrɔba yɛrɛ tɛ min sugu dɔn mm, mm. parce que mun na min b'a dɔn o b'a la min yɛrɛ t'a baara ɲɛ dɔn o b'a kɔnɔ min bɛ se k'a kɛ o b'a kɔnɔ min tɛ se k'a kɛ o b'a kɔnɔ min mana dɛsɛ baara bɛɛ la o bɛ se ka yiri dɔw fara ɲɔgɔn kan a bɛ n'i sigi ko ne yɛrɛ kɛra dɔnnibaa ye a tɛ se ka mɔgɔ kungo filɛ a tɛ hali du kɔfɛla ye jango ka mɔgɔ kungo ye bɔn n'o cayara dɔnni kɔnɔ i b'a ye dɔnni bɛ lagosi k'a sɔrɔ an dun bangera ka dɔnni to diɲɛ kɔnɔ bɔn diɲɛ yɛrɛ bɛ wuli ka dɔnni to yen dɔnni tɛ nkalon ye dɔnni tɛ fɛn lagosilen ye mɛ dɔnnibaa lankolonw de bɛ se ka dɔnni lagosi sinɔn dɔnni ye wulibali ye dɛ nkalon foyi tɛ dɔnni kɔnɔ mɛ dɔnni ye min ye dɔrɔn ne bɛ se ka nin dilan i b'o de dilan sakere ne tɛ se ka nin dilan sakere i b'a fɔ a tigiw ye ko nin ko in sababu tɛ n bolo bɔn nin sababu tɛ n bolo bɔlen dɔnni na o de ye dɔnni yɛrɛ tiɲɛ wala n tɛ n bɛ filɛli kɛ yɛrɛ de n bɛ filɛli kɛ kosɛbɛ o diyara n ye a bɛnna ma bakɔrɔba i y'a yira k'a fɔ i bɛ filɛli kɛ nka hali bi an bɛ to ɲininkali bulon kɔnɔna na bakɔrɔba an bɛna ɲininkali wɛrɛ cangila filɛli ko in o kadaraji kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ filɛlikɛminɛ a ka ca kosɛbɛ bɛɛ n'i ka filɛli tagasira don dɔw bɛ bɛlɛ da dɔw bɛ ngɔ fili dɔw yɛrɛ bɛ filɛli kɛ ni kɔlɔsi ye dɔw b'a kɛ ni turabu ye ɔ dɔw yɛrɛ fana eh, komi ni sigifɛnw bɛ baara kɛ yala i b'o wele o bɛ maaw kungo f'i ye wa ni mun don i bɛ se ka an bɔ filila o yɔrɔ la alhamdulilayi rabil alamin a sakere i ka ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ bakɔrɔba a bɛ laturu da sakere k'a ta ninso seju la fo ka taa bila sige musa ko laban na bakɔrɔba bɛ laturu da k'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ laturu da bakɔrɔba ye o ye n'a ka di n ye mɔgɔ bɛ laturu da n ye sinɔn n'a ye ne yɛrɛ diya mhm. ne bakɔrɔba bɛ laturu so tan ni wɔɔrɔ wolo k'a ta ninso la fo ko laban n'o fana bɔra yen mhm. bakɔrɔba bɛ lajɛli kɛ mhm. n'a ka jinɛw fana ye dɔnku bakɔrɔba bɛ lajɛli suguya caman kɛ n bɛ laturu da waati dɔw jinɛw bɛna ne bakɔrɔba yɛrɛ kunnafoni ko caman na min ni laturu da in fana tɛ kelen ye dɔnku bakɔrɔba bɛ filɛli sugu min kɛ a bɛ laturu da ayiwa a bɛ lajɛli kɛ ni jinɛw fana ye. o diyara n ye bakɔrɔba an b'i fo ni k'i koɲuman dɔn n y'o de fɔ bi an ni jitumɔgɔw ka belebele n'o ye jinɛtigi bakɔrɔba samake an n'ale de bɛ baro la bi fɛn min ye ŋanameja ka taa se jigiyabulon ale ka paji sanfɛ bakɔrɔba ala fana ye koba dɔ k'i ye bi fɛn min ye nin paji belebele fila in ye u ka se ka wuli ka bɔ u ka so ka na i baro f'i ka denbaya la bi bi an bɛna maa caman kunnafoni nin waati in na an bɛ kanubaw bɛɛ lajɛlen fo bakɔrɔba samake i y'a yira k'a fɔ i bɛ filɛli kɛ ni stratégie mun ye i bɔra k'i da don bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ bakɔrɔba maa min bɛ yen ni ala ye furu gɛlɛya ma cɛ kunda walima muso kunda a ye furu ɲini a sen n'a bolo la ka dɛsɛ n'o wulila ka se ma bakɔrɔba i bɛ se k'o mago dilan wa alhamdulilayi rabil alamina sakiri ɛɛ ne ye yɔrɔnin dɔ f'i ye n bɛ segin kɔfɛ dɔɔnin mm, mm. ko ko fɔlɔ mm. a bɛ daminɛ filɛli ma parce que i ɲɛ bɛ furuko la cɛ yanfan mm. muso yanfan ɛɛ furuko bɛ gɛlɛya mm-hmm. a sababu ka ca dɔw ta ye siri ye dɔw ta ye dabali ye mm-hmm. mais dɔw yɛrɛ ta ye jinɛko de mm. i y'a faamuya bon furuko mana gɛlɛya cogo o cogo mm-hmm. an b'a lajɛ ni jinɛko de don alihamudulilayi an b'i dɛmɛ i bɛ furu sɔrɔ bon i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen u bɛ furu kɛmɛ eh, fɛn furu bi naani kɛ u bɛ furu saba kɛ ka furu naani kɛ ka furu duuru kɛ a si ti ɲɛ n'u ye furu la yan kalo dama dama o furu bɛ sa n'u furula yan finalement fo furuko bɛ nege bɔ u la bon jinɛko de bɛ na ni nin bɛɛ ye bon i mana na furuko la ne bakɔrɔba fɛ cogo o cogo f'an k'a lajɛ k'a dɔn jinɛko don dabali don siri don donc n'an y'o dɔn a bɛ ɲɛ cogo min an b'o fɔ.
bakɔrɔba o yɔrɔ diyara n ye ka da kan i bɔra k'i da don kɔrɔfɔ min na sisan nin de nafa ka bon kosɛbɛ i bɛ maa caman ye n'a fɔra dɔrɔn ko furu u b'a fɔ n bɛ se k'a dilan k'a sɔrɔ e m'a ɲini k'a dɔn ko min b'a kɔnɔ n'i y'o kɛ o y'a kɛlen bilikanboli ye a laban o ye dugumala ye bakɔrɔba n b'i fo o yɔrɔ la k'a da kanubaw tulo kan fɛn min ye ŋana média page ni a y'a lajɛ dɔrɔn a b'a ye k'a fɔ dankɔrɔba in a ka nimoro yɛrɛ a afiselen bɛ a sanfɛ donc an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma hali bi bakɔrɔba an bɛ taa ni ɲininkali ye bakɔrɔba samake maa min bɛ yen ni ala ye lajarabi d'o ma n'o ye fariganw ye banabaatɔw yala bakɔrɔba e bɛ bana furakɛ wa alhamdulilayi rabil alamina bakɔrɔba bɛ bana furakɛ mais bana c'est différent bakɔrɔba tɛ eh, kɔnɔna bana furakɛla ye mais bakɔrɔba bɛ bana sugu jumɛn furakɛ bakɔrɔba bɛ bana sidɔnbaliw de furakɛ dabalibanaw mhm. ani jinɛbanaw mhm. bakɔrɔba b'olu de furakɛ mhm. fo ka taa se bon ninnu ma i y'a mɛn c'est-à-dire bana min bɛ yen n'i ye kɔrɔn ni tilebin boli n'a ye e ma ɲɛ sɔrɔ banako in na bakɔrɔba de bɛ lajɛli kɛ o la n'a sababu bɛ bakɔrɔba bolo a b'o fura bɔ ka d'i ma donc ne bɛ furakɛli kɛ mais ne bɛ bana minnu furakɛ o ye dabalibanaw juguyabanaw mhm. ani bana yɛrɛ minnu ma sidɔn mhm. donc bakɔrɔba b'olu de furakɛ mhm. o diyara n ye bakɔrɔba i y'i da don bana furakɛtaw caman na k'a fɔ mais bana kelen bɛ a tun ka di n ye k'i ɲininka o yɔrɔ fana na n'i y'a sɔrɔ n'i bɛ se ka dɛmɛ kɛ maaw ye o la ka da kan an ka jamana in kɔnɔ bi i b'a ye k'a fɔ o de ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ ni o ye fanga dɔgɔya ye cɛlakaw fan fɛ yala bakɔrɔba e b'o furakɛ wa alhamdulilayi rabil alamina i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ mm-hmm. fanga dɔgɔya min filɛ bakɔrɔba b'a furakɛ parce que fanga dɔgɔya mm. sababuw de b'a la i mana maanifin fanga dɔgɔyalen ye mm. ni dumuniw m'a kɛ fiyewu i b'a sɔrɔ mm-hmm. eh, an yɛrɛ ka kɔnɔnabanaw mm. olu b'a kɛ i y'a faamuya parce que kɔnɔnabana fana caman bɛ yen mm-hmm. min bɛ na ni cɛya fanga dɔgɔya siraw ye a kɛra dumuniw de don wa a kɛra kɔnɔnabana dɔ de bi e la donc mun nana ni fanga dɔgɔya ye mm. n'i ye bakɔrɔba wele k'a ɲɛfɔ a ye mm. alhamdulilayi an seko ye min an b'a k'a kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ni ala ka jɛ ye bakɔrɔba an b'i fo yɔrɔ la ka da kan i bɔra k'o bugunnatigɛ min di o diyara an ye kosɛbɛ bakɔrɔba hali bi an bɛ to ɲininkali bulon ale kɔnɔna na bakɔrɔba maa minnu bɛ yen ni ala y'a kɛ u ye furu sɔrɔ nka furu a jɔsenba ye fɛn dɔ de ye n'o ye woloden ye dɔw bɛ yen u ye den ɲini sen ani bolo la u ma se k'a sɔrɔ cogo si n'o tigilamɔgɔ wulila ka se e ma yala i bɛ se k'u dɛmɛ ka denko k'a nɔgɔya u ye wa alhamdulilayi rabil alamina sakiri mhm. an bɛ ala fo ka ala barikada alhamdulilayi bakɔrɔba tɔgɔman ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ mm. bamakɔ kɔnɔ denko kɔni mana gɛlɛya cogo o cogo mhm. ne bakɔrɔba ni n y'an ka jinɛw ɲininka ni denko in sababu ye fɛn fɛn ye mhm. u bɛ ne kunnafoni a la donc an bɛ mɔgɔw dɛmɛ denko la kosɛbɛ ni ala ka jɛ ye
bakɔrɔba hali bi o tɛmɛlen kɔfɛ i bɔra k'i da don a la k'i bɛ laturu da bakɔrɔba an bɛ fɛ ka ɲininkali dɔw fana boli da laturuko ale kɔnɔna na bakɔrɔba ni i tun bɛ se jamana in an bɛ bolo min kan bi a gɛrɛntɛlen don fo ka taa dɔn ko a gɛrɛntɛlen don yala bakɔrɔba i bɛ se ka fayida dɔ di laturu kan malidenw ma wa walasa maaw bɛ se ka sunkalo in musaka sɔrɔ cogoya min na wa
alhamdulilayi arabili alamina sakiri mhm. eh, i ye kuma fɔ mm. kuma min kun bɛ ne bakɔrɔba yɛrɛ hakili la mm, mm. bawo dɔnnibaa n'ala ye dɔnni d'i ma mm-hmm. k'i sigira dɔnni minan kunna a ka kan waati bɛɛ i ka hinɛ fantanw na i ka hinɛ gɛlɛyabaatɔw la n bɛna mm. fayida dɔ d'i ma mm-hmm. komi a kun bɛ n yɛrɛ hakili la cogo min mais n tɛna a d'i ma laturu kan mm. n b'a d'i ma yiri de kan munna n t'a di laturu kan mm-hmm. maa bɛɛ ti laturu dɔn donc laturu ye fɛn dɔ ye mm-hmm. bɛɛ t'a dɔn donc mais n'i ko yiri mm. hali ni min ma se ka taa bɔ a bɔcogo la n'a sera sugu la a bɛ yiri sɔrɔ bon yiri dɔw bɛ yen n bɛna olu fɔ sisan an badenw ye u k'a ɲini i y'a faamu mhm. o yiri fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ siri de bɛ ne kan mhm. n mana don ko o ko la mhm. a ti ɲɛ n bolo ne yɛrɛ de ma n kɔ dɔn n ma n ɲɛ dɔn i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ wuli ka taa gunjɛ ɲini gunjɛ kuru saba n'i y'o sɔrɔ i bɛ fɛɛrɛ kɛ yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko foloko falaka i bɛ foloko falaka fana ɲini kuru fila n'i y'o sɔrɔ yiri dɔ bɛ yen an k'a ma ko gababilen gababilen i b'a bulu ɲini mm. i b'a fara ɲini eh, sakire mm-hmm. na nin kɛ daga kɔnɔ mm. i k'a tobi k'a mɔ n'a mɔna mm-hmm. nɔnɔ kɛnɛ dɔɔni ɲini sakire i k'a k'a la mm-hmm. i k'i ko n'a ye n'i ye cɛ ye i k'a ko koko saba n'i ye muso ye i k'a ko koko naani ah, donc n'i y'a ko n'i ye min y'a la i yɛrɛ na se o lakaliko la donc an b'o di an badenw ma ka bɛɛ jansa n'a ye an ba bakɔrɔba o yɔrɔ jara n ye kosɛbɛ ka da kan i bɔra ka fayida min di sisan a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ bakɔrɔba adamadenw ka ɲɛnamaya la ka da kan ni maaw bɛ gɛlɛya kɔnɔ maa min sera ka fɛn dɔ di ka gɛlɛya wuli ka bɔ aw kan aw kan k'o tigi fo ni k'o o barikada bakɔrɔba bakɔrɔba samake ne ko e yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yɔrɔ jumɛn ma i bɛ se ka jumɛn de fɔ anw ye walasa maaw ka se k'e lasɔrɔ teliya la cogoya min na ɛɛ sakere bakɔrɔba sigiyɔrɔ bɛnnen don mhm. ɲamakɔrɔ kurani mm. tɛriminisi sabanan mhm. bamako ɲamakɔrɔ kurani mhm. tɛriminisi sabanan ɲamakɔrɔ kurani min bɛ yen n'a bɛ garantibugu kɔfɛ donc ne bakɔrɔba sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yen ma ala y'an sɔn bugusoni dɔ la yen jinɛw y'an sɔn bugusoni dɔ la yen ɛɛ sakere an sosorolen don o kɔnɔ yan anba. bakɔrɔba ni maa min mago b'i la k'i lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ yala i bɛ se k'o i fana da don o la ka dɔɔni fɔ an ye o yɔrɔ kan wa. alhamdulilayi rabil alamina maa o maa mago bɛ ne bakɔrɔba la i y'a mɛn ɛɛ indicatif kɔfɛ i bɛ 76 kɛ. 24 65 34 i y'a mɛn n'i y'o don dɔrɔn i bɛ ne bakɔrɔba an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ka jɛ ye
bakɔrɔba o tɛmɛnlen kɔfɛ hali bi an bɛ to ɲininkali bulon ale kɔnɔna na bakɔrɔba i b'a ye k'a fɔ an ka jamana den caman bɛ yen u sigiyɔrɔ bɛnnen don jamana kɔkanna ma n'o ye tunkarankew ye a dɔw selen ye bakɔrɔba u ka papiye ko gɛlɛyara fo ka taa dɔn k'a gɛlɛyara ni o min ka wele sera e bakɔrɔba ma k'i k'a dɛmɛ walasa ka se ka papiye sɔrɔ yala i bɛ se ka ko dɔ dilan o tigilamɔgɔ ye o kadaraji kɔnɔna na wa alhamdulilayi rabil alamina sakere mhm. an ye mɔgɔ caman dɛmɛ mm. papiye ko la sakere papiye ko mana gɛlɛya cogo o cogo mhm. n'an y'a ko di an ka jinɛw ma mm. sakere i mana gɛlɛya o gɛlɛya kɛ papiye nɔfɛ n'i ni bakɔrɔba samake ye ɲɔgɔn ye ala barika la mm. o gɛlɛya a bɛ ban pewu parce que i bolo bɛ da i ka papiye kan an ye maa caman dɛmɛ o la mhm. mali kɔnɔ ani mali kɔkan
bakɔrɔba o tɛmɛnlen kɔfɛ an bɛna an ka sennantolancilaw fan fɛ n'o ye balontannaw ye i b'a ye k'a fɔ jamana in den caman bɛ yen u kɔni bɛ se balontan na mais ala ma se ka kɔntarako nɔgɔya u ye fiyewu fiyewu n'u wulila ka s'i ma bakɔrɔba i bɛ se ka dɛmɛ don u ma u bɛ se ka balonko in k'a ɲɛ sɔrɔ cogoya min na wa. Hmm, alhamdulilayi rabil alamina sakire ɛɛ ko ninnu hmm. sababu de bɛ ko ninnu na maaninfin mana kɛ cogo o cogo i mana kɛ diɲɛ baara o baara la f'i ka wuli k'a sababu de ɲini an bɛ mɔgɔw dɛmɛ balɔnko la kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mais f'a ka lajɛ fɔlɔ balɔnko bɛ e yɛrɛ min nin kan est-ce que a b'i dakan kɔnɔ ou bien a t'i dakan kɔnɔ est-ce que e ka baara don walima i ka baara tɛ i kan ka tɔgɔ sɔrɔ a kɔnɔ ni fɛɛrɛ jumɛn ye donc jateminɛw de b'o bɛɛ yira an na o kɔfɛ an kan k'i dɛmɛ min na an bɛ sɔrɔ k'i dɛmɛ o la o diyara n ye bakɔrɔba ee, fɛn min ye maliden ye i b'a ye mali denmisɛn caman de bɛ yen u sera ka kalanw kɛ fo ka tila nka baarako in o de kɛra problème ye u y'u sen don k'u bolo don ka kini kɛ ka wagasili kɛ ka dɛsɛ u ma se ka baara sɔrɔ n'o tigilamɔgɔ jigi tigɛlen sera e ma yala i bɛ se ka don a jigi kɔrɔ wa alhamdulilayi rabil alamina sakere Mhm. baara ko gɛlɛyara cogo o cogo mm. sakere bakɔrɔba bɛ mɔgɔ dɛmɛ i mana kɛ diɲɛ baara o baara kɛbaga ye mhm. n'i nana ni bakɔrɔba y'a lajɛ mhm. donc n'i kan ka dɛmɛ dɛmɛ cogo min na mm. ni bakɔrɔba y'o ɲɛf'i ye n'i tɛmɛna n'o sira ye eh, sakere baara bɛ sɔrɔ baara bɛ sɔrɔ nka mm. n bɛ n profiter i ka micro la ka yɔrɔ kelen fana f'i ye i k'i hakili to a la ne bakɔrɔba yɛrɛ ka n hakili to a la diɲɛnatigɛ in fana a sigilen don fɛn dɔ kan sakere o ye nafolo de an mana si ka kuma yan ka tile ka kuma yan n'an da ma se nafoloko ma sakere an bɛ baara min na baara gansan don e m'a ye ne ɲɛna mɔgɔw ma sisan ka yiri d'u ma yaasa k'u bɔ siri jugu kɔnɔ ka yiri d'u ma yaasa ka garisigɛw fɔni ka yiri d'u ma yaasa ka dabali tiɲɛ wa bon nin bɛɛ bɛ kɛ mun fɛn de nɔfɛ nin bɛɛ bɛ kɛ nafolo de nɔfɛ bon an mana baro kɛ cogo o cogo mhm. a ka di n ye an da ka se nafolo ma parce que nafolo caman bɛ jinɛw mhm. bolo sakere bakɔrɔba bɛ mɔgɔw dɛmɛ nafolo ko fana la kosɛbɛ mhm. o yɔrɔ n'i y'a ye n da sera o ma k'o f'i ye o b'an bɛɛ de hami na bi a bɛ diɲɛ bɛɛ hami na bi ni nafolo t'i bolo sakere maa si mako t'i la bi ni nafolo t'i bolo i ka ɲinifɛn si tɛ kɛ sɔrɔfɛn ye donc alhamdulilayi n b'a fɛ ka yɔrɔ min fana f'i ye bakɔrɔba bɛ maaw dɛmɛ nafolo ko fana la kosɛbɛ mais a sira suguya ka ca n'i ye n wele n'i bɛ se sira min kɔrɔ sakere an b'o fana ɲɛfɔ donc wa ka di n ye ka nin dakuruɲɛ fila k'o fana d'i ma baro in kɔnɔ i dansɔgɔ bakɔrɔba o kɔrɔfɔ diyara n ye an tun kan ka s'a ma mais komi ɲiningaliw tagabolow kɔnɔna na an tun ma se a yɔrɔnin ma nka n'i yɛrɛ da magara la o diyara n ye a bɛnna ma i ko nafolo baara a sira ka ca yala i bɛ se k'i da don sira dama dama la k'a fɔ an ye n'o bɛ bɛn wa bon o yɔrɔ min filɛ ni n k'i ma a sira ka ca i b'a sɔrɔ laada laada laada laada de b'a la i y'a mɛn mhm. nafolo baara dɔw bɛ yen mhm. i bɛ taa sɔrɔ o laadaw ye laada girinma ye a dɔw bɛ yen mhm. i bɛ taa sɔrɔ a laadaw ye laada nɔgɔma ye a la laada nɔgɔma nɔgɔma bakɔrɔba bɛ min dilan a bɛ daminɛ waa bi naani a bɛ yɛlɛn i y'a faamuya mhm. bakɔrɔba ka nafolo baara mhm. a bazelen don o de kan i y'a faamuya wala donc i b'a ye fana mhm. nafolo baara in fana a tɛ ɲɛ mɔgɔ bɛɛ bolo o kama hali n'an b'a kɛ mɔgɔ min fana ye fo an ka jateminɛ kɛ fɔlɔ parce que i b'a ye maa caman bɛ nafolo baara kɛ ɲɛ tɛ sɔrɔ a la f'a ka lajɛ de est ce que karisa ni nafolo baara ka kan mm. mɔgɔ dɔw ni nafolo baara yɛrɛ de man kan fana mais jateminɛ bɛ nin bɛɛ dɔn donc a suguya kɔni ka can n'i sera an ma mm. n'i mago b'a sugu min na mm. donc an b'o ɲɛf'i ye alhamdulilayi bakɔrɔba o diyara n ye a bɛnna ma i bɔra k'i da don nafolo ko min na diɲɛ girinnen don nafolo in kan bi hali bi an bɛ to nafolo domaine kɔnɔna na bakɔrɔba fɛn min i bɛ taa sɔrɔ an ka waritigiba dɔw bɛ yen u ka société binna ka da gɛrɛntɛ dɔw kan mais ni société tigi min bɛ yen ni a ka société bɛ fɛ ka taa faillite la n'a wulila ka se e ma e bɛ se ka dɛmɛ don a ma walasa société ka wuli k'a jɔ a sen fila kan wa alhamdulilayi rabil alamina sakere ɛɛ jinɛko kɔnɔ sakere ala barika la nin si tɛ baara gɛlɛn ye maa o maa k'e ka société de binna i y'a mɛn walima e tun bɛ sɔrɔ de kɛ mm-hmm. sɔrɔ ko nana tiɲɛ i ma k'i bolo ban pepepewu mm. walima dugu o dugu bɛ jɛ mm-hmm. e b'a kɔlɔsi sakere dɔ de bɛ bɔ e ka sɔrɔ la mm. alhamdulilayi i jija i ni bakɔrɔba ka ɲɔgɔn ye a sababu ye fɛn min mm. n b'a ɲɛf'i ye n bɛ se ka fɛn min fana dilan a la mm-hmm. sakere n b'o dilan a la ni ala sɔnna o diyara n ye bakɔrɔba i y'o kɔrɔfɔ min fɔ o yɔrɔ diyara n ye i fana da magara bana la k'i bɛ bana furakɛ bakɔrɔba maa min bɛ yen ni dɔ ye a bon i n'a fɔ kɔrɔtɛ ou bien kolo n'o tigilamɔgɔ sera ka s'e ma o banabaatɔ sugu yala i bɛ se k'o furakɛ wa n'a y'a lajɛ alhamdulilayi ni i sera n ma bon sugu o sugu la sakere an b'a lajɛ de parce que n ye baro dɔ f'i ye sisan bakɔrɔba filɛ sakere a bɛ se ka ko dɔw dilan mais sakere fɛn dɔw bɛ yen bakɔrɔba tɛ se olu la koyi mɔgɔninfin filɛ i ko dɔn bɛ mais i ko bɛɛ dɔn tɛ a dɔw bɛ yen mhm. bonda dɔw bɛ yen mhm. bakɔrɔba b'a furakɛ mhm. mais a dɔw bɛ yen bakɔrɔba ka jinɛw yɛrɛ b'a yira a la i tɛ se ka nin furakɛ nin tigi labila walima i k'a ci nin yɔrɔ in na a sababu bɛ sɔrɔ o yɔrɔ la donc o bɛɛ b'a kɔnɔna na i dansɔgɔ i ni ko anba bakɔrɔba o yɔrɔ diyara n ye kosɛbɛ ka d'a kan i bɔra k'i da don fɛn min na o nafa ka bon ka dɔnnibaa ye a k'a fɔ n tɛ se na taa yan fɛ o de maa dɔgɔyara o de y'an se problème caman ma bi bakɔrɔba maa min bɛ i yɛrɛ ka du kɔnɔ duden bɛɛ banna a la ko karisa tɛ kɛ fɛn i yɛrɛ ma man di yɛrɛ foyi foyi n'a tigilamɔgɔ wulila ka s'e ma bakɔrɔba e bɛ se ka ko dɔ dilan a ye walasa jɔyɔrɔ min n'a ka kan du kɔnɔ a bɛ se k'o sɔrɔ cogoya min na wa alhamdulilayi rabil alamina sakere maanifin mana kɛ cogo o cogo i ka du kɔnɔ ko e bɛ kuma mɔgɔw t'e lamɛn k'e bɛ kuma ko dudenw tɛ ko to i ta la sakere a ɲini i ka bakɔrɔba ye i b'i ka du mara sakere mhm. hali muso saba muso naani bɛ mɔgɔ minnu bolo mhm. sakere n'i dɛsɛra ka muso ninnu don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ mhm. sakere a ɲini i ka bakɔrɔba ye alhamdulilayi n'i ni bakɔrɔba ye ɲɔgɔn ye i mana dan yɔrɔ min i ka dudenw yɛrɛ bɛ dan yen nɔ ni ala ka jɛ ye bakɔrɔba an ye faamuya sɔrɔ o ko la waati kɔni ale bɛ ka koron kosɛbɛ nka hali bi bakɔrɔba an bɛ taa ɲininkali laban olu kɔnɔna na bakɔrɔba i b'a ye k'a fɔ i y'a fɔ cogo min na dutigi dɔw bɛ yen n'u sara dɔrɔn u ka du cira i b'a ye k'a fɔ kab'a yɛrɛ sabali denw bɛ kɛlɛ daminɛ ciyɛn nɔfɛ ni maa min sera e ma bakɔrɔba ka se k'i kɔ sinsin hali i salen kɔfɛ i denw tigɛ ka to ɲɔgɔn bolo i bɛ se ka dɛmɛ don o tigilamɔgɔ ma wa alhamdulilayi sagere baasi foyi t'o la o bɛ ɲa maanifin mana kɛ cogo o cogo f'i k'i kɔ de dilan an bɛ ɲina olu de kɔ bɔn mɔgɔ dun filɛ mhm. i yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan o ye sababu dɔ ye i kɔ fana mhm. o fana ye sira dɔ de ye bɔn maanifin kan k'i kɔ dilan mhm. waati min i yɛrɛ bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ sakiri an bɛ mɔgɔ dɛmɛ k'i kɔ dilan kosɛbɛ i kɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ sakiri alihamudulilayi a sababu b'an bolo an bɛ maa dɛmɛ a la ni maa min sera an ma ni a hamina ye i dan sɔgɔ bakɔrɔba hali bi ɲininkaliw laban kɔnɔna na eh, n ka sofɛri dɔ bɛ yen n ko a ma n ko an kan ka na bakɔrɔba fɛ baro la a ko ni n nana ɲininkali dɔ b'a bolo ko k'o k'i la bakɔrɔba olu mun ye sofɛri ye u caman bɛ pɛrɛmu b'u bolo nka u ye mɔbili ɲini sen ni bolo la u ma se k'a sɔrɔ cogo si yala ni olu sera i ma i bɛ se k'u dɛmɛ u ka bolimafɛn sɔrɔ wa

sagere n'i taara pɛrimu ta ka bil'i kun ni nɛgɛ baara t'i ka baara ye sagere i bɛ mɛn eh, sigili la dɛ bɔn ɲɛɲinini de bɛ nin bɛɛ yira mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ a ti hɛrɛ sɔrɔ foyi la ni jago tɛ sagere n'o kɛra sofɛri ye a sigilen bɛ mɛn dɛ bɔn fo mɔgɔninfinw ka wuli fɔlɔ k'u ka sababu de ɲini mɔgɔ t'i toro baara kan ten dɛ adamaden wuli k'i ka sababu ɲini ne yɛrɛ ni mun baara de ka kan n'i y'o ɲɛ dɔn donc sagere i bɛ nɔgɔya caman sɔrɔ a kɔnɔ i dan sɔgɔ o diyara n ye bakɔrɔba an ka jamana in a bɛ bolo min kan bi a gɛrɛntɛlen don fo ka taa dɔn k'a gɛrɛntɛlen don ka da kan fɛn min ye banbaanci wale tigilama ye o kɛlen bɛ ka dagakisɛbilen sigi mali in da la hali n'i y'a sɔrɔ a ko bɛ ka puse kosɛbɛ bakɔrɔba ne ko weleweledakan jumɛn bɛ e fɛ ani solisɔn jumɛn bɛ e bolo k'a fɔ malidenw ye maliko in kan ni saraka jumɛn bɛ yen kɛlɛ in bɛ se ka dɔgɔya i bɛ se ka dɔ fɔ anw ye o kan wa alhamdulilayi rabil alamina sakere mhm. i ka nin ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ mhm. wa i ka nin ɲininkali mhm. ɲininkali belebele don mɛ hami min bɛ bakɔrɔba yɛrɛ la an bɛ duwawu de kɛ dɔrɔn jamana in ala k'an bɛn kelen ma sakere ɛɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔ diɲɛ fɛn o fɛn sigikafɔ dɔrɔn de b'a la sakere mhm. an ka jamana in mago bɛ sigikafɔ de mm. ni sigikafɔ kɛra mhm. sakere bɛn bɛ kɛ ko bɛɛ kan wa ni ala sɔnna mhm. jinɛw fana y'a yira an na mm. nin degun belebele min bɛ mali in kɔnɔ sakere degun in bɛ ban pewu an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ mm. an k'an ŋaniyaw kɛ kelen ye n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an ŋaniyaw kɛ kelen ye sakere foyi tɛ degun ban ni sigikafɔ tɛ wa ala ka an bɛn kelen ma ne kɔni bɛ fɛn min f'i ye bi jamana in gɛlɛya a bɛ nɔgɔya pewu ni ala sɔnna jamana in bɛ ja tama tama ka tɛmɛ nin bɛɛ kan a bɛ sira min kan alihamudulilayi a ka ɲi kosɛbɛ n'ala sɔnna a ma bakɔrɔba waati ale bɛ ka koron kosɛbɛ bakɔrɔba an b'a ɲini i fɛ folikan min b'i bolo folikan laban na ka ɲɛsin kanubaaw ma ha ka ja diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛlen kɔfɛ i ka se k'i ka nɛgɛjuru sira fana ta k'a di kanubaaw ma walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka faamuya sɔrɔ a ko kɔnɔ cogo min na alhamdulilayi arabili alamina sakere ne bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo k'an lajɛlibaga bɛɛ fo sakere mhm. k'an fa filan n'an ba filanw fo ka duwawu k'u ye ka duwawu ɲini u fɛ sakere mhm. ka tila ka segin ka duwawu kɛ hali bi mhm. an ka jamana in ala k'a k'an sago ye yarabi an ma an ka jamana in ala k'a kɛ an sago ye sakere an tɛ ɲina o duwawu kɛli kɔ su ani tile i y'a mɛn eh, ni mago bɛ bakɔrɔba la zero zero deux cent vingt trois 76 24 65 34 ɔ n'i y'an wele na n'i m'an sɔrɔ mhm. sakere an bɛ wasabu kan mhm. n'i ye mesazi ci n'ala sɔnna an b'i jaabi ni ala ka jɛ ye ani ko i dansɔgɔ bakɔrɔba o yɔrɔ diyara n ye a bɛnna n ma e, waati koron kama aw kulo ani aw ɲɛ o garijɛgɛ de kɛra nin ye bi an tun bɛ jinɛtigi bakɔrɔba samakɛ ale de ka bulonda la bi n ma bakɔrɔba ye o ye tiɲɛ n m'a tɔgɔ mɛn Ah, i bɛ se k'a fɔ bakɔrɔba de ko man d'i ye walima e yɛrɛ don yɔrɔ de ma ca sinɔn bakɔrɔba balolen bɛ ɲamakɔrɔ kuranin na a tɛ taa a tɛ na a tɛ maa ci n y'o de fɔ bi ŋanameja ka taa se jigiyabulon u ka paji ma olu de tun wulila ka na dankɔrɔba in baro fɛn min ye jigiyabulon perezidan ye sɛki umaru tenbeli an b'a fo bamanan ladɔn seru konare k'a yɛrɛ fana fo karamɔgɔ madani ture an b'a fo ka mali donsow somaw jinɛtigiw woyimaw k'u bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnla jitumukaw an bɛ jitumu donda an'a bɔda bɛɛ lajɛlen fo bakɔrɔba samakɛ ale tɔgɔ la bi nin de kɛra aw kulo ani aw ɲɛ garijɛgɛ ye ŋanameja ale sanfɛ baba kulubali sakere ale de tun bɛ k'aw baro ka taa se karamɔgɔ bakɔrɔba samakɛ jinɛtigi bakɔrɔba aw dansɔgɔ aw ni ko an b'a fɔ aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma